o kɔfɛ an bɛ sɔli muhamadu mustafa kan n'o ye kisi ni nɛɛma b'a kan ala ka jidi a kan ka bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya foli de ye n'o de ye asalamu aleykum warahamatulayi taala wabarakatu a k'a dɔn k'a fɔ aw denkɛ n'aw ka garibuden mankan don n'o de ye sɛk sherif abdul aziz hayidara ye ni ka bɔ mali la bamako commune 3 samɛ ne hayidara ka telefɔni nimoro o de ye 00 223 après 77

u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na ala deli la u bɛ se ka garisɛgɛ ɲuman sɔrɔ cogo min na ala deli la u bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo min na ala deli la ala n'a kira barika la bi an sigilen bɛ k'o ko de walawala mɔgɔw ye pour que mɔgɔw ka se k'a faamu n'o tɛ bi mori fileman cayara bandi cayara trɔmpɛri cayara kalabaci cayara ne sɛk sherif abdul aziz haidara de y'a fɔ aw ye maa o maa k'ale bɛ se ka fɛn dɔ yɛlɛma ka kɛ wari ye ko ne hayidara ko ko nkalon don a bɛ n ni kuranɛ cɛ a bɛɛ filomani ni bandi ni trɔmpɛriw de ka baara ye sedina ali ko maa o maa bɛ maaw trɔmpe ko n bɛ se nin na n bɛ se ka nin kɛ k'a sɔrɔ nkalon don i bɛ dɔrɔmɛ fɛn fɛn minɛ a bɛ n ni kuranɛ cɛ i bɛ taa bɛɛ lajɛlen fɔɔnɔ jahanama kɔnɔ kana siga a la fewu o la n bɛ min fɔ aw ye garisɛgɛ ɲumanni ni maa maa y'a fɔ aw ye ko nafolo ala deli tɛ yen ni maa maa y'a fɔ aw ye ko nafolo ala wele tɛ yen a y'a fɔ a tigilamɔgɔ ye ko kafiri don k'a la ka bɔ diinɛ na kuranɛ don dɛ adamaden bɛ kuma e, hadisa y'a fɔ o bukariyu y'a fɔ o tirimisi y'a fɔ o e, kitabu o kitabu kitabu bɛɛ fa min ye sɔsɔbali ye min ye wulibali ye o de ye kuranɛ ye ni maa dɔ y'a f'i ye ko nafolo ala deli tɛ yen a fɔ a tigilamɔgɔ ma ko kafirifin don barisa a ye ala ka kuranɛ a y'a sɔsɔ a fɔ cogo di ala de ko ko anw adamadenw an tɛ foyi ye ale ala ka jɔn kɔ e ye cɛ ye e m'a ɲini ala fɛ i ka kɛ cɛ ye o nin ye muso ye a m'a ɲini ala fɛ ka kɛ muso ye o o kɛra ni mun ye o kɛra ni ala yɛrɛ ka laɲini kɔnɔna ye ani ala yɛrɛ ka latigɛ kɔnɔna nka ala de ko kuranɛ kɔnɔ anw tɛ foyi ale ala ka jɔn kɔ ko ni degun ye anw sɔrɔ ni tɔɔrɔ ye anw sɔrɔ ni kɔnɔnafili ye anw sɔrɔ ni kamanagan ye anw sɔrɔ k'an k'ale ala de wele ala kira ko tɛ salatu wasalam ko alisilamɛ ka kɛlɛkɛ marifa ɲuman k'o ye ala wele de ye o kɔrɔ ye mun ye ni maa min bɛ yen ni denko b'i la ala ko ale de ye denko gɛlɛya s'i ma wa i k'ale ala wele ale ala bɛ se ka hinɛ i la ka den nɔgɔya i ye ni maa min ye garisɛgɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔ min na ala ko n'i garisɛgɛ gɛlɛyara i k'ale ala wele ale ala bɛ se ka hinɛ i la k'i garisɛgɛ sabati maa min bɛ nafolo ɲini na e ye nafolo ɲini ka dɛsɛ i ma se ka nafolo sɔrɔ ala de ko ne wele n'i ye ne wele ne ala b'i jaabi est ce que a y'a faamuya donc ni dɔ kalabanci bandi dɔ filomani dɔ trompeur dɔ k'a fɔ e ɲɛna ko ala deli tɛ nafoloko la a fɔ a tigilamɔgɔ ye k'a bɛ ka k'a bɛ ka nkalon da kuranɛ la barisa ala yɛrɛ de ko kuranɛ kɔnɔ a ye n wele ne ala b'aw jaabi a ye n wele cogo di kuma b'o yɔrɔ de la o an bɛ ala wele ni ala yɛrɛ ka kumakan de ye n'o ye kuranɛ ye diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i ka ala wele cogo de don wa bɛɛ n'i ka ala sɔrɔ cogo don wa bɛɛ lajɛlen n'i ka ala ɲini cogo don par exemple ne tɛ mécanicien ye depuis ala ka n da n t'a dɔn mécanicinya bɛ kɛ cogo min ni ne ye n yɛrɛ bila mɔgɔw ka mobili dilanni na ko n ye mécanicien ye k'a sɔrɔ a dalilu tɛ n bolo a gindo tɛ n bolo c'est que ne ye tiɲɛnikɛla de ye i y'a dɔn bɛɛ tɛ se ka kɛ mécanicien ye n'i ye n'i y'a dɔn i ka mobili tiɲɛna i bɛ taa di mécanicien de ma n bɛ ka exemple de di aw ma aw bɛ se k'a faamu cogo min maa min ye tailleur ye e mana wari sɔrɔ cogo o cogo n'i tɛ se ka fini kala i tɛ se fini kala la i bɛ t'i ka fini di tailleur de ma a k'a kala ka ɲɛ o ye tailleur ka baara de ye bon diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i ka ala wele cogo de don bɛɛ n'i ka ala wele cogo de don mɔgɔ man kan ka jɔ a yɛrɛ la ala welela mais n'i yɛrɛ y'a dɔn k'i dan bɛ dɔ la ala wele la ka tɛmɛ i kan i bɛ se ka se o ma ka ala wele i ye o ye wilibali ye dɛ bilahi kana siga na fiyewu hali ala kira salatu wasalam a ye duwawu ɲini a kɛrɛfɛ mɔgɔw fɛ diɲɛ bɛɛ b'o kalama donc n'a fɔra an bɛ bɔ yan sisan ka taa maka an bɛ taa mun ɲini an bɛ taa nabila ibrahima an bɛ taa ale ka an bɛ taa safa ni marawa min boli o ye lahɔrɔma ɲiniw de ye i y'a faamu e bɛ bɔ yan sisan e bɛ mɔgɔba dɔ tɔgɔ mɛn e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ tiɲɛ la i dan b'a la ko fɛn dɔ b'a bolo a ni ala cɛ la min ka ɲi i wulila ka s'a ma a ye dugawu k'i ye ala y'i ka dugawu jaabi mais i b'a dɔn n'a danna e yɛrɛ ma yan ni diɲɛ wuli cɛ o ti kɛ mais o t'a yira k'a fɔ ko ni e tɛ se ka dɔ kɛ ala wele la o mais mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ala wele de la o ye wilibali de ye o n bɛna exemple ala wele mɔdɛli ka ca misaliya la ee anw filɛ ala wele min na sisan n'o ye pizɔn jɛma ala wele nin de ye pizɔn jɛma i bɛ se k'a yira mɔgɔw la a kɔrɔta dɔɔni wala mɔgɔ ka se k'a faamu voilà pizɔn jɛma fari hali si finman kelen ti a la ala n'an bɛ ka pizɔn jɛman san sisan fo pizɔn jɛman yɛrɛ da gɛlɛyara walahi u b'a fɔ a den kelen ma ko waa kelen kelen k'a sɔrɔ u tun b'a feere kɛmɛ duuru kɛmɛ wɔɔrɔ mais tellement k'an bɛ ka pizɔn jɛman san ka baara kɛ mɔgɔw ye u bɛ k'a fɔ ko waa kelen kelen tuma dɔ la u b'a fɔ ko waa fila parce que k'a sɔrɔ ka gɛlɛn o la n bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna fo adamaden ka kɛ hakilitigi de ye fo adamaden ka kɛ kodɔnna de ye fo adamaden ka kɛ faamutigi de ye i m'a faamuya pourquoi anw ka pourquoi an bɛ wuli ka taa avion san a sanbagaw bolo a dilanbagaw bolo parce que an tɛ avion dilan cogo de dɔn karamɔgɔya ye métier de ye karamɔgɔya aussi karamɔgɔya n'a fɔra ko maraboutage le maraboutage est un métier maraboutage ye métier min ye ko dɔw de fana b'olu bolo ala deliw la min ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ tɔw bolo n'o tɛ n'a y'i ja i yɛrɛ ka sun ka ala wele ni ala hinɛna a bɛ se k'i ka dugawu jaabi n'a y'i ja i ka seli ka ala wele ni ala hinɛna a bɛ se k'i ka dugawu jaabi n'a y'i ja i ka hinɛ faantan dɔ la ka ala wele ni ala hinɛna a bɛ se k'i ka dugawu jaabi i m'a faamuya mais adamaden i bɛ t'a sɔrɔ i ka métier kɔnɔ i bɛ fɛn dɔw de kalan ani maa min ka métier tɛ olu tɛ kelen ye danfara belebeleba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ i m'a faamuya an bɛ bɔ yan ka taa maka an bɛ taa jamujamu ji min an bɛ taa jamujamu ji an b'a soli an bɛ na n'a ye mɔgɔw b'a min u b'u ko n'a ye mun de kama don a parce que ko nabila ibrahima aleyi salamu o la hɔrɔma kosɔn o n'a ɲɔgɔnna si caman caman n'i y'a ye an bɛ bɔ yan ka taa maka ka alikaba embrasser an tɛmɛna kogo caman na o n ko kun de don mun na an bɛ bɔ yan ka taa maka ka taa hiji la kuranɛ de m'a fɔ wa bon n ko kuranɛ yɛrɛ de ko ko an ka degun la an ka ala wele n'i ye kafiri min sigilen ye ko ala wele tɛ nafoloko la a fɔ a ye k'a ye ala ka ko k'a la ka bɔ diinɛ na bilahi kafiri bolisɔnna ka fisa o tigi ye mais n'a fɔra ko ala ni hasidiya fɛ ala ni ɲɛngoya fɛ ala ni n t'a ɲɛdɔn fɛ n t'a sidɔn fɛ n'i ko k'e bɛna kuranɛ aya yɛrɛ yɛlɛma o kɔrɔ k'o ye kafiri de kafiri kelen pewu de bɛ se k'a fɔ k'a bɛ kuranɛ aya yɛlɛma ala de ko an k'ale ala wele kuranɛ kɔnɔ ale ala b'an jaabi i b'a wele cogo min o kɔni b'i ni ala de cɛ o la ni nafolo pizɔn jɛma nafolo baara min filɛ nin ye kana siga a la la saka fihi don nabila musa ba tɔgɔ a fa tɔgɔ tɛ dɛ nabila musa fa tɔgɔ imuran a bɛ kuranɛ kɔnɔ nabila musa ba jɔni don aliba de don wa bintu de don wa arakabaw de don wa a tɔgɔ aminata don walama tarikaja don walama aisha do don la nin si tɛ nabila musa ba tɔgɔ ye kitabu dɔ bɛ yen u bɛ kitabu min wele ko umu musa o yɛrɛ y'a ba tɔgɔ dogo o ma sɔn ka na n'a ba tɔgɔ ye parce que ba tɔgɔ ye kabako de ye libanɛw b'a dɔn walahi jifuw b'a dɔn jifu les vrais juifs nabila musa ba tɔgɔ ye min ye u b'a dɔn tulonkɛ kuma tɛ e siga siga foyi t'a la i y'a faamu kitabu min bɛ yen umu musa ye fo kitabu dɔgɔmani don fo kawatimu caman b'a kɔnɔ dɔnnibaaw b'a dɔn n bɛ ka kuma ni dɔnnibaaw de ye bi i y'a faamu o b'a kɔnɔ o b'a a b'a la de ko e aniyati aniyatu ale ba bintu arakabaw arakabaw t'a tɔgɔ ye a bɛ n ni kuranɛ cɛ o ye c'est à dire o ye k'a tɔgɔ cacher de a bɛ komi par exemple sa ni maa min mɔkɛ tɔgɔ maa min mɔkɛ tɔgɔ musa par exemple e ko ko abdulayi ni aisha ni kadija mɔkɛ est ce que o mɔkɛ ye o o ye tɔgɔ ye wa i ye kuma dɔ de fɔ ten ko kadija ni aminata ni musa mɔkɛ mais an mago bɛ mɔkɛ in yɛrɛ tɔgɔ de la kitabu nana n'a ye ten de mais tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ a y'o dogo nka ala n'a kira barika la an ye tɔgɔ in sɔrɔ walahi bilahi talahi a bɛ n ni kuranɛ cɛ n'a tɔgɔ in kelen sirilen bɛ i la a tɔgɔ dama a dama n'i y'a siri k'a dulon i yɛrɛ la pour que dɔnniba dɔnniba minnu ye kisɛ kelen fili kisɛ kelen fili kisɛ kelen fili ye fo ka dafa maa ba kelen na u ka jɛ ka kɔlɔsi ta ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ u ka dabari tɛ s'i la a bɛ n ni kuranɛ cɛ k'i dabari k'u bɛ ka ko dabari dɔ k'i la a t'i sɔrɔ fewu u y'a y'a tɔgɔ dama y'a tɔgɔ dama k'a ɲini k'a baara k'a siri i la an ko an b'o tɔgɔ de di masakɛw ma han an b'o tɔgɔ de di balɔntannabaw ma n'u tɛ se ka dabari an b'o tɔgɔ de di nafolotigibaw ma n'a bɛ ka kule n'u tɔgɔ ye n'u tɛ se ka dabari mun na nabila musa ba tɔgɔ ye gundo ye nka hali a tɔgɔ ye an kɛtɔ k'a d'u ma an tɛ sɔn ka tɔgɔ in yɛrɛ sɛbɛn an bɛ kawatimu de bɔ ka hindi bɔ hali n'i kɛra hindi bɔla mɔkɛ ye e tɛ se k'a dɔn tɔgɔ in ye min ye i y'a faamu donc o la pizɔn jɛman nafolo baara in bɛ kɛ cogo di n b'i fɛ a k'a lamɛn n'aw ma yɔrɔ min faamu aw bɛ se k'an wele ne aziz kayidara ka telefɔni nimoro orange de don o de ye zoro zoro 223

ko jɔnni ye bakɔrɔni ye tari jɔnni ye suruku ye n'a ɲagami bɛ bakɔrɔniw cɛ la i t'o dɔn nka an b'a ɲini ala fɛ ala ka tiɲɛ yira mɔgɔw la tuma bɛɛ ka taa wa an b'a ɲini ala fɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ tuma bɛɛ ka taa ne bɛ ka baara min kɛ intɛrinɛti kan a man di filomaniw ye a man di bandiw ye wa a man di tɔrɔmpɛriw ye parce que mun na olu ka baara ne bɛ k'a yira mɔgɔw la u bɛ ka miliyɔn minɛ ni min ye ko tiɲɛ tɛ donc obligatoire olu bɛ se ka ko dɔw fɔ olu bɛ se ka ko dɔw kɛ nka an tɛ jigi o la an b'a deli ala fɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ nin ye pizɔn jɛman ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ala ye kira o kira ci ala ka dugukolo kan ala ye nabi ɲuman o nabi ɲuman ci ala ka dugukolo kan hali den ɲuman den sɛbɛw a ye cɛkɔrɔbaw ɲininka ko sala tubani kɔrɔ ye mun ye pigeon kɔrɔ ye mun ye a ni pigeon ça c'est en o ye français de ye mais a bɛ fɔ a ma de ko tubani sokɔnɔ tubani bɛ yen kungo kɔnɔ tubani bɛ yen i y'a faamu donc o la sisan n bɛ mun fɔ aw ye aw ɲɛ bɛ nin pigeon garisɛgɛ baara in na a bɛ baara cogo di pizɔn ni mɔgɔ yɛrɛ bɛ pizɔn dɔn walahi i tɛ sɔn k'a fɔ k'i bɛ pizɔn faga a ye dɔnnibaa cɛkɔrɔbaw ɲininka u b'a fɔ aw ye ka pizɔn faga i tɛ sɔn a ma fiyewu jango k'a fɔ i b'a sogo dun hali dɔnnibaa cɛkɔrɔbaw n'u ye pizɔn ye denmisɛnnin bolo wala u bɛ denmisɛnnin wele ka na n'a ye ko karisa ko nin bila taa jamana jan dɔw kan n'i ye ko i bɛ pizɔn faga a bɛ gɛlɛya dɛ fo n'u y'a dɔn k'a cayara k'a bɛ fɛ ka mɔgɔw degun a ni an bɛ pizɔn in baara e ma hali pizɔn filɛ karitɔn kɔnɔ an ma sɔn k'a siri a lajɛ a bɛ karitɔn kɔnɔ degun kana a sɔrɔ wala i m'a ye a ma siri i m'a ye an kɛlen don k'a bila kɔnɔ a ma siri o ko n bɛ fɛ ka min fɔ i ye n'i ye nabila musa ba tɔgɔ ye an b'o de dilan n'an y'a dilan an b'i tɔgɔ de don a kɔnɔ n'an y'i tɔgɔ don a kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka telefɔni nimoro d'i ma ɔhɔ dɔnnibaaw tɛ nin yɔrɔ de dɔn telefɔni nimoro ye jumɛn ye n'a baara kɛra e ye sisan e bɛ se ka garisigɛ sɔrɔ cogo min na o gindo bɛ sɔrɔ ka fɔ e ye donc nin pizɔn jɛma nafolo baara a y'a dɔn ko nin ye wulibali de ye nin pizɔn jɛma nafolo baara a y'a dɔn ko siga t'a la nin pizɔn jɛma nafolo baara a tɛ dɔnnibaa ye ala ka dugukolo kan min bɛ se k'a fɔ cicɔk cicɔk nin ye libanɛw ka gindo de ye bilahi bilahi bilahi y'a faamu an bɛ nin baara kɛ k'i tɔgɔ don a kɔnɔ ka sɔrɔ k'a siri pizɔn jɛman sen na ka pizɔn in bila a ka taa pizɔn in bɛ taa yɔrɔ min na nabila musa ba tɔgɔ de gindo b'a la ni ala yɛrɛ tɛ maa si t'o dɔn an dan ye k'a bila a ka taa ni ala ye pizɔn jɛman in ka kalifa minɛ a la wagati min i b'a ye ala bɛ dayɛlɛli daminɛ i ye i ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ la kɔrɔlen i bɛ ka ko minnu ɲini ka dɛsɛ n'i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la i b'a ye ala bɛ sababu k'i ye o bɛ dayɛlɛ o kɔrɔ t'a ye ko ni nafolo baara in kɛr'i ye dɔrɔn ko nafolo bɛ bɔ sanfɛ ka na o kɔrɔ t'a ye ko ni nafolo baara in kɛr'i ye ko jinɛw de bɛ na nafolo ye o kɔrɔ t'a ye ko ni nafolo baara in kɛr'i ye dɔrɔn k'i bɛ girin ka kɛ balo sangalamaɲɔ non ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko kula seyin sababan i y'a faamu i b'i bolo don kow la k'i bolo to kow la ala bɛ dayɛlɛli k'i ye i b'a ye f'i bɛna nafolo sɔrɔ n m'a dɔn n'i y'a faamuya han donc an b'a baara kɛ mɔgɔ ye waa mugan ni duuru ani dɔrɔmɛ duuru waa mugan ni duuru ani dɔrɔmɛ duuru n y'a walawala aw ye mun na pour que aw ka se ka lafiya aw ka se k'a faamu hali sisan i y'a faamu parce que caman m'a faamu donc o la ni mɔgɔ ma yɔrɔ min faamu a la an bɛ ka tɔgɔ sɛbɛnni de kɛ sisan n'i pɛrɛlen don dɔrɔn depuis i bɛ a mɛn i b'i tɔgɔ di yan k'i jamu di yan ala ni kira kama e a musaka ye waa mugan ni duuru ani dɔrɔmɛ duuru de ye depi kelen ni maa min y'a dɔn i dalen t'a la n m'i wele wa n m'i fɔrse wa n m'a f'i ye fana i ka na anw b'a kɛ anw y'a kɛ anw yɛrɛ ye de k'a jɔyɔrɔ ye k'a dɔn ko tiɲɛ don an y'a kɛ an mɔgɔ an yɛrɛ bɛ minnu dɔn n'o y'an teriw n'an balimaw ye k'a ko ye u k'a dɔn ko tiɲɛ don ka tila k'a kɛ mɔgɔ caman ye ka preuve sɔrɔ a la o de la an y'anw sigi k'a kuma fɔ n'o tɛ walahi suma walahi ni anw bɛ ka wari de ɲini i n'a fɔ a bɛ dɔw kunkolo la cogo min na anw tɛ tɛmɛ nin sira yɛrɛ fɛ a bɛ n ni kuranɛ cɛ sira camanba de bɛ yen karamɔgɔ bɛ wari sɔrɔ min na min ni ninnu tɛ kelen ye k'a sɔrɔ hali n m'a fɔ mɔgɔ ma ko hali n ma n yɛrɛ yira intɛrinɛti ni fɛsibuku kan mais mun ye ne se intɛrinɛti ni fɛsibuku kan n bɛn'o fɔ mɔgɔw ɲɛna en 2016 ne de sigilen ɲɛ b'a la cɛkɔrɔba dɔw bɛ ka bɔti dɔ de dayɛlɛ k'a datugu u bɛ ji de k'a kɔnɔ u b'u tɛgɛ d'a la n'u ko ji jɔ ji bɛ jɔ n'u ko ji ka jigin ji bɛ jigin n'u ko ji ka jɔ ji bɛ jɔ n'u ko ji ka jigin ji bɛ jigin n'u ye bɔ u b'a yira mɔgɔ la ko gogoro de b'u bolo min bɛ se k'a sɔgɔ haa ne y'a ne ko n ko un n'an ye ko dɔw ye n'an ma wuli ka kuma walahi nin ye moriya donnen kalama la wale nin ye moriya nin ye moriya nin ye pogo sɔrilen ye moriya la ne ka sɔrɔ ka wuli ka don sisan u bɛ nkalon minnu tigɛ mɔgɔw ye ne ka sɔrɔ ka don a la ka to k'a demaske ka to k'a demaske ka to k'a demaske video kɛmɛ fila ani kɔ ta youtube sanfɛ a sɛbɛn sɛk sherif abdul aziz hayidara a bɛ se ka kɛ e ye ne ye bi de nka an m'a daminɛ bi aw donna a la k'anw sɔrɔ a la de maa caman tun bɛ hali somaw ta demaske u donna a la ka anw sɔrɔ a la de parce que u b'a dɔn n'u ma teliya k'a kɛ ne hayidara bɛ ka na wa halisa n m'a daminɛ fɔlɔ walahi adamaden b'i yɛrɛ kɛ duuru ye so kɔnɔ cogo min na i kelen ni mɔgɔ girinna ka don i ka so kɔnɔ i b'a sɔrɔ i kelen don i kelen sigilen bɛ fauteuil bɛɛ kan a y'o mɛn wa tarina y'o mɛn nin y'a mɛnni ko kura ye aw fɛ a ye n su n bɛna a kɛcogo yira aw la ka daga dulon san ani dugu cɛ juru t'a la foyi foyi t'a la n'aw y'a mɛn n'aw ma deli k'a ye a ye n suivi n b'a kɛcogo yira aw la i sigilen i ye mɔgɔ finman de ye k'i yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ mɔgɔ jɛman ye a ye n suivi n b'a kɛ ka yira aw la o n'a ɲɔgɔnna si caman caman caman caman ha i m'a faamuya donc n bɛna min fɔ aw ye an ye moriya ye an y'a ɲɛɲini de ka don a baji kɔnɔ k'a cogoba n'i y'a ye bi n nana ni pizɔn jɛman ye a ye da a la ko ala deli pizɔn jɛman nafolo baara nin ye wulibali de ye i m'a faamu k'a fɔ ko n'a baara kɛr'i ye ko nin kalo la nin san na i bɛ nafolo sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye an bɛ ala deli kɛ pizɔn na pizɔn ye ala ka danfɛn de ye an bɛ nabila musa ba tɔgɔ gundo de k'a la k'i tɔgɔ k'a la an b'a bila ka taa n'o de fɔ aw ye

ee afirikɛn caman bɛ yen o tonbi kɔ dingɛ don bamananw b'a f'u ka zana na ko yirikuru mana mɛn ji la cogo o cogo a ti kɛ banba ye yirikuru mana mɛn ji la cogo o cogo a ti kɛ banba ye an k'a dɔn dɔnni minnu bi anw bolo hakika la an k'a dɔn ko nin ye dɔnni sɛbɛlamaw de ye walahi an kana sɔn ka taa fewu ka nin dɔnniw to an bolo k'an m'a baara o de ye afiriki to kɔ bi bilahi an tun bɛ cɛkɔrɔbaw dɔn u b'i tɛgɛ minɛ k'i k'i ɲɛ datugu n'i y'i ɲɛ datugu n'u ko i k'i ɲɛ yɛlɛ i bɛ dugu min fɛ i b'a sɔrɔ i sera yen nka olu n'o dɔnni fatura munna parce que farafin yɛrɛ dalen ti a yɛrɛ la k'a yɛrɛ bakun farafin dalen t'a yɛrɛ bakun na o kɔrɔ ye mun ye ni fɛn dɔ b'e bolo e b'a dɔn tellement que hasidiya bonyalen don ɲɛngoya bonyalen don i b'a fɔ n'i ye nin di karisa ma est ce que a tɛna kɛ n yɛrɛ la wa i m'a faamu dannaya t'i ye o de kun dɔnniya caman tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ n'o tɛ ne filɛ ka nin baara min yira aw la n'o ye pizɔn jɛman nafolo baara in ye walahi i bɛ nin di i denw de ma i denw i denw i m'a fɔ i bɛ nin baara k'i denw de ye k'i kɔ tugu i kɔ yan mɛ an b'a kɛ mun na an bɛ fɛ diɲɛ de ka lafiya mɔgɔw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na ɲɔ bɛ ɲɔbugu takan de b'a la o i m'a faamuya donc i b'i tɔgɔ di k'i jamu di ani waa mugan ni duuru ani dɔrɔmɛ duuru an b'a baara k'i ye i y'a faamu garisɛgɛ baara de don ala bɛ sababu ɲumanw de dayɛlɛ i ye i bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na a y'a faamu kɔni donc garisɛgɛ ni maa min y'a fɔ aw ye ko nafolo la ko ka ala deli kɛ nafolo la k'a ti ɲɛ a y'a fɔ o ye ko ne ko kafiri fin lo hali kafiri bolisɔnna ka fisa a ye bilahi i b'o jɔ ka bolisɔnna jɔ n bɛ bolisɔnna ta k'o o to yen barisa bolisɔnna dan bɛ fɛn dɔ la wulibali don dɛ bolisɔnna o dan bɛ fɛn dɔ la mɛ kafiri fin o dan tɛ foyi la hali ala a dan t'a la n ko fɔlɔfɔlɔ kafiri jumɛnw ye ala kira sɛgɛn ka tɛmɛ kafiri bɛɛ kan minnu ko k'olu ye silamɛw ye k'u dan bɛ kira la olu kafiri fiyew de tun bɛ n'a fɔ kira ma ko an b'a fɛ ka ala ye n'an ɲɛ ye a donc n b'a fɛ ka yɔrɔ min fɔ aw ye a y'a dɔn nin ko ninnu bɛ yen depuis ala kira ka wagati i y'a faamuya mun de la mɔgɔ minnu tun bɛ seli kira kɔfɛ a mɔgɔ dɔ tun bɛ yen o tigilamɔgɔ fatura o don ala kira y'a ka jalamugu bɔ a kunkolo la k'a kɛ k'a tigi kasanke k'a bɛ t'i jɔ ka kibaru fili a ma o don ala ye mɛlɛkɛ jiburila ci ala kira ma a ye mun fɔ a ye a ko la tusɔli ala ahadin mata minhum abadan wala takuma ala kabuhim

an ka farafinya an ka afirikɛnya nous nous sommes fiers d'être africains et an dan b'an ka farafinya la wa an dan b'a la fana ala tɔgɔ minnu n'an faw y'a d'an ma ala tɔgɔ minnu n'an y'a sɔrɔ an ka cɛkɔrɔbaw bolo an b'a dɔn k'o ye wulibali ye ka tɛmɛ arabuw ta k'a bɛ n ni kuranɛ cɛ wulibali don dɛ ni diinɛ danna arabuw ma an b'a fɔ an t'a la n'an ma tiɲɛ sɔrɔ a la i y'a faamu an ye tiɲɛ de sɔrɔ diinɛ na o de kama an donna diinɛ na o a mɛ o la sisan an b'a fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu kɛn bɛ ka diinɛw tiɲɛ minnu kɛlen don ka diinɛ buruja olu de b'a fɔ k'u bɛ siga nin baara ninnu na n'o tɛ u bɛ k'a dɔn nansaraw tɛ janaba ko ɲɛ dɔn u ti kɔrɔn yɛrɛ fan dɔn u bɛ avion dilan u bɛ don ka avion kɔnɔ u bɛ yɛlɛn o wulibali tɛ yan a ye taa suratu a ye taa kunutu lajɛ sura belebe suratu belebele dɔ bɛ yen ko kunutu a ye t'a kalan ala ni kira kama a k'a fɔ k'u k'a kɔrɔ fɔ aw ye ala ko maa o maa banna ne ala la ka ban ne ka kira la a ye ban o tigi la a n'a bolofɛn bɛɛ jabar o ko bɛ cogo di mais nin de ye diinɛ yɛrɛ ye dɛ ala ko maa o maa n'a banna ne la ka ban ne ka kira la a ye ban o tigi la a ka ban o bolofɛnw na nka ayi dɛ ee i ka duloki don tan i kunkolo kɛ tantɔ a e y'i ka jalamugu minɛ tan e y'i ka kɔlɔsi minɛ tan e seritɔ y'i sen fili e seritɔ ye nin kɛ e nin ɲɔgɔn nin nin ye diinɛ ye a ha diinɛ tiɲɛ u y'o datugu ka sɔrɔ ka nkalon tigɛ anw ye ka dumuni kɛ u bɛ se ka arabuw ka association minnu bɛ yan o arabuw ka association k'a defan olu mɔgɔw de bilalen don moriya contre la parce que arabukɛ tɛ moriya dɔn ne ye baara kɛ arabu ye a tɛ ban a bɛ n ni kuranɛ cɛ ne ye ne ye ne ye karamɔgɔ joli bɛ mali kɔnɔ minnu ye baara kɛ arabu ye dan b'a la wa parce que arabuw ma se ka moriya de dɔn olu ma se ka moriya dɔn donc n'olu ma fɛn min dɔn olu b'a fɔ ko k'o tɛ tiɲɛ ye i m'a faamu hali ala arabu dan t'a la bilayi hali ala u dan t'a la n'a ma kɛ arabu sɛbɛ sɛbɛlamaw silamɛw yɛrɛ yɛrɛ arabu i bɛ arabu ta arabu kɛmɛ min dan bɛ ala la bilahi a tɛ tɛmɛ tan kan i b'a faamuya mun ye ala kira ka kiraya mun ye ala kira salatu wa salam mun y'a a sɛgɛn a ka kiraya kɔnɔ arabu farafin tɛ dɛ wa farafinw dara kira la ka tugu a kɔ wa u sɔnna kira ye wa farafin den foyi tɛ yen min delila ka ala kira kɛlɛ fɔlɔ u k'a dɔ tɔgɔ fɔ an y'an k'o mɛn fɔlɔ nka arabu jɔn ni arabi kafiri minnu bɛ anw fɛ yan ka taa tile fila kɛ arabu jamana kan ka sɔrɔ k'a fɔ a bɛ na ni arabu ka coutume ye ka na an ka taabolo bɛɛ lagosi an bolo an faw ye gundo minnu d'an ma moriya la sɛbɛ la k'a bɛ n'o sabote est ce que silamɛ ɲuman yɛrɛ ka kan ka tulo jɔ nin kuma ninnu kɔrɔ wa ne filɛ ka kuma aw fɛ o Sheikh Sherif Abdulaziz Haidara de don bilahi nin pizɔn jɛman nafolo baara ye n'i y'a kɛ mɔgɔ min a tigi bɛ hɛrɛ sɔrɔ kana siga a la fiyewu wa pizɔn in tɛ faga dɛ ala deli bɛ k'a la k'a bila ka taa dɛ est ce que a y'a faamu donc ni mɔgɔ min ma yɔrɔ min faamu aw bɛ n wele n ka telefɔni nimoro la o de ye zéro zéro 223 après 77 90 17 17 donc komi aw yɛrɛ b'a dɔn eh, video la ko don donc euh, explication caman b'an bolo k'a di an bɛ se ka na ni preuve caman ye k'a yira k'a fɔ ko an bɛ ka min yira aw la dɛ nin yɛrɛ de ye diinɛ ye walahi wilibali don dɛ cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma a ko hayidara a ko walahi ko ni e tun tɛ ko san b'a sɔrɔ ko ni ne tun tɛ ko san b'a sɔrɔ ale tun y'a yɛrɛ fa ne ko cɛkɔrɔba ma n ko mun na a ko tellement que fantanya ye ale minɛ sɛgɛn ye ale minɛ kɔnɔnafili ye ale minɛ kamanagan ye ale minɛ ale ka limaniya bɛɛ tiɲɛna a t'a dɔn a b'a kɛ cogo cogo ko don min a ye ne ka video lajɛ a tagamana a nana ne fɛ yen a ko hayidara n b'i fɛ i ka fɛn dɔ di yan n bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ garisɛgɛ sɔrɔ cogo min ala barika la a nana n ye min k'a ye o bi ne ni ala cɛ i y'a faamu cɛkɔrɔba sɔnna paseke ne ye min d'a ma o bɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ kunkolo la deja a bɛna hɛrɛ sɔrɔ cɛkɔrɔba ko k'ale m'a yɛrɛ fa bilen o kosɔn cɛkɔrɔba denkɛ tunna a la a ka ca san caman ye nka fɛn dilen a ma a ma tɛmɛ kalo kelen ɲɔgɔn kan cɛkɔrɔba denkɛ y'a wele itali k'a fɔ k'olu bɛ itali dɛ ka sɔrɔ ka don kuma bɛɛ la k'a ɲɛfɔ cɛkɔrɔba cɛkɔrɔba ni ɲɛji de donna ne kan o o o denkɛ in o jɔlen bɛ ni cɛkɔrɔba ye bi hali moto tun tɛ cɛkɔrɔba bolo a bɛ n ni kuranɛ cɛ bi bi in na Avensis de b'a bolo a climatisé même a ko ni ne hayidara tun tɛ k'ale tun b'a yɛrɛ fa nin ɲɔgɔnna si mɔgɔ joli joli bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ ni karamɔgɔ dɔ ka kurulen kama tɛ walahi n'olu tun bɛ taa bobomaniya kɛ ni karamɔgɔ ka kurulen kama tɛ n'olu tun bɛ sɔn ka kojugu kɛ ni karamɔgɔ ka kurulen kama tɛ n'olu tun bɛ sɔn ka kolankolo caman kɛ nka u b'u miiri karamɔgɔkɛ ye nin diya n b'a dɔn don dɔ n bɛna hɛrɛ sɔrɔ o kosɔn olu ye nin ko ninnu bɛɛ dabila donc ni kafiri cɛ dɔ nan'i jɔ ko nin c'est des c'est des histoires dɛ nin don dɛ nin don dɛ a an b'a ɲɛfɔ cogo jumɛn na o de la ne b'a f'u ɲɛna i y'a dɔn mɔgɔ tɛ kuma kɔrɔtɛ ko kan ko kɔrɔtɛ tɛ tiɲɛ nkalon y'a dɔn i y'a dɔn kuma banna o n'i ko ko kɔrɔtɛ ko tɛ tiɲɛ taa gitumu n'i ko kɔrɔtɛ ko tɛ tiɲɛ taa kolokani n'i ko kɔrɔtɛ ko tɛ tiɲɛ se ne yɛrɛ ma n b'a yir'i la ko tiɲɛ don a bɛ n ni kuranɛ cɛ ne yɛrɛ bɛ kɔrɔtɛ dilan fo kɔrɔtɛ ba kelen ani kelen kɔrɔtɛ ba kelen ani kelen ne yɛrɛ bolo bɛ se k'a dilan wa n t'a si essayer fɛn wɛrɛ la i fɛn min ka d'i ye i bɛ na n'o ye an b'a kɔrɔbɔ a la wa n t'a d'i ma wa n t'a gindo d'i ma wulibali yɛrɛ la maa caman bɛ kuma caman caman fɔ moriya kan mais u t'a dɔn moriya yɛrɛ ye min ye o de la jamana o jamana y'a ka mori bonya a bɛ n ni kuranɛ cɛ ala bɛ barika don jamana na ɛɛ ɛgizanpulu bɛɛ lajɛ moriw ka bon jamana o jamana kɔnɔ ni bolo falen don u kan n'u bɛ ka bonya ni maa tɛ sɔn ka kala kari mori kelen na a y'o jamanaw la olu jamanaw bɛ avanse de a bɛ n ni kuranɛ cɛ nin b'a faamuya mais ne b'aw hakili jigin ala kira ka kuma na salatu wasalam ko diɲɛ ti wuli fiyewu ko fo ni maaninw k'a fɔ bi maabaw dɔgɔya diɲɛ ti wuli fiyewu fo denmisɛnninw ka cɛkɔrɔbaw dɔgɔya diɲɛ ti wuli fiyewu fo dɛsɛbaatɔ k'a fɔ ko ale bi setigi dɔgɔya ko n'i y'o wagati ye ko siran dɛ k'o ye diɲɛ wuli wagati ye donc n'o wagatiw kɛra u ti bali anw na an b'a ɲini ala fɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ nin ye pigeon jɛma nafolo baara ye ni mɔgɔ o mɔgɔ mago b'a la baasi foyi tɛ aw bɛ n wele dɔrɔn n b'aw tɔgɔ sɛbɛn k'aw tɔgɔ sɛbɛn k'aw jamu sɛbɛn waa mugan ni duuru ani dɔrɔmɛ duuru dɔw ko mun na an bɛ wari fɔ an y'an ka dɔnni ɲini an bɛ an y'an ka dɔnni ɲini e ye dɔrɔmɛ d'an ma an kɛtɔ k'an ka dɔnni ɲini wa an ye maɲuman ko min kɛ dɔnni ɲini na e b'a dɔn wa an ye pala min ta ka ka ka dɔnni ɲini aw b'o e b'o dɔn wa ko mun na an b'a fɔ ko an t'a kɛ mɔgɔ ye fu la pourquoi i ti taa don nansaraw ka avion kɔnɔ fu la mun na i ti t'i jɔ farimasi la fu la a t'i bololankolon jɔ farimasi la k'u ka fura d'i ma i ka t'a kɛ n'o y'a sɔrɔ farimasiɲɛ n'o y'a sɔrɔ e de ye wari d'a ma ka taa fura san ka n'a feere bon c'est-à-dire nin idew u b'o de don mɔgɔw kunkolo la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ ko bɛrɛ kalama n'u y'a f'u ye dɔrɔn u bɛ se k'u kunkolo kɔmi kɔmi ko wayi ça c'est vrai ça han ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala k'a minɛko nɔgɔya ne b'a ɲini ala fɛ ni minnu ka hɛrɛ b'a la ala ka sɔn olu ka na olu k'u tɔgɔ di k'u seko k'a la an ka a baara k'u ye ka duwawu k'u ye ni minnu ka hɛrɛ t'a la hali n'olu y'a lamɛn ala kana sɔn fiyewu k'a ni dangaden jɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ parce que dangaden ye fu de ye